ndị igbo ekene m unu mụa bụ nwaada ana igbo ji eme ọnụ ada igbo global sị ka m bịa kene ndị igbo niile ebe ọbụna onye nọ na-anụ olu m ebe ọbụna i si na-anụ olu m a sị m ya dịlị gị mma a sị m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebene nku gbajisie ya nku kopia ya enwene ebe o belu m sịkwa na onye nọrọ na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kwatu ya onye enu bili onye anị bili a sị m na oji ọfọ ga-ana nke niile anyị ga na-apụta bụ nke dị mma ka anyị ga-apụta na-ekwu ndị igbo be anyị bilikwanụ oo a sị m ya dịlị anị igbo mma na eke na nkwọ na afọ n'orie ndị igbo ya dịlị unu mma ma ndị bụ ndị ụka ma ndị bụ ndị omenanị ndị ọbụla bụ ndị igbo na-eme ife dị mma na-ekwụba aka ọtọ na-asọpụrụ chi ya dịlị unu niile na mma ndị na-emekwanụ nke na-adụrọ mma wepụnụ aka enwe n'ofe na ọ dụrọ mma m wee sị ka m pụta ka m bịa kwuo na ịfụnanya adụrọ na anị be anyị anyị bụ ndị igbo anyị na-egbusisi onwe anyị anyị na-emebisi onwe anyị ọ dụrọ mma kedu ife butelu akpọmasị na ilo julu ebe niile ma ndị ụka ma ndị omenanị o nwerọzikwa ife dị iche onye ọbụna na-emezi nke onye nke sọlụ onye ụfọdụ na-ekwu okwu otu sọlụ fa o nweghịzi onye ma onye bụ okenye nsọpụrụ adịrọzi n'ime anyị anyị echefuo na ife niile anyị na-eme n'ụwa a bụ ka ọ dị mma gịnị kpatalụ nke a nwatakịrị mejọ okenye ị sị ya na ị dị sorry ya gbaghalụ gị o nwere ife o wepụ gị kedu ife na-eme anyị ndị igbo anyị na-emebisinu anyị na-emebili onwe anyị ife anyị na-emebisili onwe anyị ife ọ bụrọkwa otu a ka anyị ga-esi wee wee nweta mmeli wee nweta ịdị na ife ịdị mma anyị na-achọ be anyị n'anị igbo a sị m na akpọmasị na ilo akalịa ya bụ ife adụrọkwanụ mma otu a ka anyị ga-esizi wee dịlị gaba otu a ka anyị ga-esi dịlịnụ gaba ma ụmụ ụmụ anyị na-amụ ọ ife a bụ ntọ ana anyị ga-atọgbọlụ fa ọ dịrọkwa mma ya bụ ife na-ewutekwa m rinne ọ dịrọkwanụ mma ụmụ igbo bikonụ ana m ayọ onye ọbụna bụ nwa afọ igbo nke ọbụna ị na-eme tụlee ma na ya bụ ife kedu mkpụrụ ọ ga-amịta kedu mkpụrụ ọ ga-amịta n'ife a na-eme ọ bụrụ nke gbata gị n'uche ị sị ka i melụ gaba ọ dịrọ mma ị mara na ya bụ ife kedu ulu ọ ga-abalụ gị n'ọdịniru ọ ya mere o ji adị mma o nwee nke ị chọrọ ime i chemie echiche before ị pụta na-eme o nwere ife anyị na-emecha kịta anyị na-amarọ ife ọ ga-ebutela anyị n'ọdịniru ụfọdụ ife anyị mechegoro ma nyaa gara aga ma ya bụ tata nye echi ọ bụ na ọ ya ga-ebutela anyị nsogbu ma anyị amarọ kedu ife bụ na anyị ama elube isi anị were obi nwayọọ na amamife wee tinye n'ife ọbụla anyị na-eme kedu ka ọ ga-esi bụrụ anyị pụta anyị ewere akpọmasị na ilo tinye n'ife niile anyị na-eme ife ị fụ na ife anyị na-eme bụ nkewe na nsogbu kedu ulu unu ga-elite n'ime kedu gwanụ m ulu unu ga o nwere elele dị na ya ife a niile unu na-eme saga niile unu na-agba malụkwa na unu bụ ụmụnne marakwa na unu bụ ụmụnne anyị niile bụ ndị Igbo bụ nwanne anyị ego isi ụta a na-eme na-agba onwe anyị mgba na-agba onwe anyị saga mana anyị na-amụta ụmụazị anyị a na-echekwa echiche maka ụmụazị niile a na-amụ ị nọdụ ị fụ fa ka fa na-eme ụdị ife ị na-eme kedu ka obi ga-adị gị ya bụ ife adịrọ mma akpọmasị na ilo niile juru n'ụwa ọ kachasị n'etiti ndị be anyị maka na ndị be anyị ka m na-agwa ndị nke m bụ ndị Igbo ya bụ ife ọ kalịkwa ọ dịrọ mma iwe na ọnụma nkewe nkewe ọ kalị kedu ife na-akpata nke a ọ na anyị ama anọzi nọkọdọ ka ụmụnne n'udo na ọṅụ unu nwere ike imenwu ị pụta na this social space sọ ife ị ga na-afụ bụ akpọmasị ilo akọmọnụ ọ dịrọ mma ndị igbo be anyị ya bụ ife ọ dịrọ mma m wee sị ka m pụtakwa onye ọbụla bụ onye igbo bụ nwaafọ igbo na-anụ olu m malụkwa na ife unu na-eme ife niile a na-eme a na-eme ya na o nwere ife na-eme mana ife na-eme n'eziokwu ọ bara uru ụmụ ndụ niile a na-ebi a na-eme a na-ekobe aka ma ndị na-ekobe aka ma ụmụ ife niile a na anyị nwa kachasị na anyị nwa bụ ife ji ife ife niile a o nwere ebe ọ ga-edu onye ọbụla wee luo ụlọ o nwere ebe ọ du unu eje o nwere ebe ọ du mmadụ eje ife anyị bụ bụ aja aja ka anyị bụ and aja anụwa ka anyị ga-abụkwa na dịgodo obere ụwa ka anyị nwa bụ mmadụ si na ya omezula anyị kedu one ka anyị dede hmm. otu m si afụ future ezigbote nsogbu dị amarọ m na onwe eso m afụ ife m na-afụ ife m na-ayọ Chukwu bụ na mụ na ezinụlọ m m ma etinye n'aka m ma etinye aka n'ife ga-ebute mkpasa na aghasa ya bụ ife na-eme ka ọ ghara irutekwana anyị aka maka na ọnụ emela ọnụ na ọnụ ga-ekwu mgbe ọnụ na-ekwu nwelụ nke ọnụ na-ekwu bụ nke dị mma nke a na-ekwu ka eme dị mma ụfọdụ nụ fa agafelụ sị na ọ nwere ife dịka ya mgbe ife ga-eme dịka ya ga-apụta ị ma asị na ị marọ na ị nụrọ adị m ekwu na m chọrọ ikwu na otu e si wee gwa m bịa kwuo maka na ife nnọ bụ na anyị ga-ebute ife dị mma n'ala Igbo a sị m ya bụ ife ife niile a na-afịọ n'ọdịnihu ọ ga-adị egwu ya elutekwana mụ na ezinụlọ m maka na mgbe afụ ọ ga-elu ọ ga na-afịọ asịkwa na m ama asịkwa na m ama ya bụ ife ọ dịrọ mma bikonụ ụmụ Igbo onye ọbụla wetunetenụ obi unu onye ọbụla wetunete obi wetunetenụ obi ka unu si akpa oke akpamoke na iwe na ọnụma na akpọmasị na ilo dị n'etiti ndị be anyị ọ kalịrị akalị ya bụ ife ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma ọ gịnị mezi ọ maka gịnị ego a na-akwụ na social media bụ ife a na-acause ife niile a ilo kalịzia ọ dịbụrọ otu a mgbe gara aga ọ dịbụrọ otu a akpọmasị niile ọ dịzi ọ dịzi nnukwu and ife niile na-ebute ife anụwa bụ since this social space bido ndị kwe na ndị ekwerọ kama unu ga-eji dis social space wee na-eme ife dị mma na-ewekọnata ụmụnna anyị na-akpọkọta ụmụnna anyị nso ka anyị malụ ka anyị ga-esi na-eme ife ọ ga-aba anyị mee ka ọ bụrụ ife ga-abara anyị uru unu ewele ya na-etisa onwe unu a sị m ndị bute social space a fa ebutela ife a ga-ewee na-etisa unu unu amarọ unu pụta onye pụta ọ na-ekwu ma nke ọ ma ma nke ọ na-amarọ na-ekwu ọ na-ekwu i kwufezie ka a ga-asị na ị ṅụrọ ala nne gị ọ dịrọ mma ọ dịkwa mma ime ife dị mma ọ dị mma ime ife dị mma a sị m ka m were ofele a wee yọọ ụmụ igbo be anyị biko onye ọbụla bụ onye ma na ọ na-apụta na dis social space ị pụta ikwu malụ ka i si ekwu okwu na mgbe ikpeazụ a anyị amarọkwa ka e si kwadolu anyị na dis social space anyị amarọ ka e si kwadoro anyị onye ọbụla malụ ka o si etinye ọnụ ya n'okwu maka na ya bụ ife otu ya bụ ife si aga ma ndị che na fa kwuchaa na o nwerọ ife na o nwerọ ife na-eme ị marọ otu oge mgbe ọ ga-elu echi ewele ya gado gị n'ụkwụ gado gị n'aka ị na-asị na ị marọ biko ka anyị jiri nụ nwayọọ na kịta ka bụkwa gboo ma ndị na-apụta na social media i mepe ọnụ ị na-insult ma ndị ka gị ị na-insult ma onye na-enwerọ ife o me gị just na ị nụ na mmadụ sị ị dịrọ sure ị mara ife na-eme ị pụta i mepe ọnụ ị na-ekwu na-agwa mmadụ okwu ka a ga-asị na ọ bụ afịfịa ị na-akpali mmadụ ị na-agwa mmadụ okwu ka o si sọ gị gbakwazie ọ bụrụ ọsụkwa kịta onye ọbụla kpọkọnatakwu onwe ya maka na dis social space e bupụta o nwerọkwa onye ma ka ndị bupụtara ya si wee kwado nya bụ ife na mgbe ikpeazụ a lot of things are being exposing ife anyị na-amarọ ndị kwadoro ya anyị amarọ ka fa si kwado ya ị pụta i che na ị nọ n'ime ụlọ be gị ma ọ na ị nọ na kitchen be gị ị na-ekwu ka o si sọ gị ị na-agwa nwa mmadụ jikwa nwayọọ ọ kakwa mma na ị pụta kwuo nke na-ebute udo ị chọ inye mmadụ advice ị correct mmadụ i kwuo ya in a way ọ na-ama abụ ife ga-ebutelu gị nsogbu ọ dịrọkwa mma wee sị ka m were ofele a wee yọọ ụmụ igbo be anyị niile ndị niile na-apụta na this social space o nwee nke e mee gị na-ewute gị patunata biko onye ọbụla gbaghalụ o nwee nke mụwa kwukwa nkwugide gị gbaghalụ maka na ada ama mgbe e ji ekwu onye ọbụla bụ onye na-apụta ebe a na ịma na ịpụta ị na-ekwu kwụsịkwa ikwu nke na-ebute nsogbu ndị e kwuru kwujọọ gbaalụnụ onye ọbụla gbaalụ na ibe ya biko gbaalụnụ ndị ndị na-emepekwa n'ọnụ na-ekwukwa na-ekwu na-ekwu malụkwa ka i si ekwu kwụsịnatakwa ya bụ okwu ịpụta ikwu ka ị na-ekwu nke dị mma ọkwa nke m ji wee bịa ọ mala asụ sụkwa n'ikwe maka na mgbe oge elu ị sịkwana na o nwerọ onye gwa gị na ọkụkọ ntị ike na-anụ ife na ite ofe ejikwa m chukwu ayọ ụmụ igbo nke ọbụla ị bụ onye ọbụla ị bụ ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla ị nọ na gburugburu ụwa niile wee na-apụta ọ bụ na o nwere nke e mee gị na-ewe gị iwe ọ bụ na ife ị na-apụta na social space bụ ị na-agba saga kwụsịnata saga biko onye ọbụla apụtazina na-ekwuzi unu ekwuzina na nke okwu na-ebute nsogbu ka a malụ ka e si ahazi ọkwa nke m ji wee bịa onye nụrụ onu m nyelụ m aka gbasaa ya ọ ka bụlịtụkwa nwanne unu nwaanyị bụ nwaada anị igbo ji eme ọnụ maka na m sị na nke m ga na-apụta bụ na-ekwu bụ nke dị mma anị be anyị chọrọ ka ọ dịla anyị na mma the god of our ancestor god of our ancestors is not happy ọ bụrọ ife ọ tọgbọla anyị ka anyị ji aga anyị rapụrụ ya were ọzọ na-aga biko onye wụrụ arụ mala ebe ọ tọgbọrọ ọgọdọ ya ka ọ jee chịlị jisie na ike ọ ga-adịla anyị na mma onye ọbụla so wee kwado na ife ga-adịla anị igbo na mma ọ ga-adịlị gị mma ebe ọbụla ị nọ ọ ga-adịla onye ọbụla mma na eke na afọ na nkwọ n'orie ọ nke m ji wee bịa jisie na ike ụmụnne m nyenụ m aka gbasaa ozi a ka ọ dịnụ